eh, aw dɔgɔnin aw den aw fula adamu kɔnte voilà donc an y'a décidé bi k'an lancer carrière kura de la eh, n'u b'a fɔ a ma ko youtubeur voilà donc mun de ye youtubeur ye an bɛna expliquer aw ye duguma a détailw a n'a kirikaraw a bɛɛ youtube bɛ fonctionner ɲadi an bɛna a bɛɛ fana expliquer aw ye ani youtube haju bɛ mun ni mun de la pour ka se ka baara kɛ a la an bɛn'o fana expliquer aw ye donc comme an y'a fɔ aw ye ɲami donc ni y'an na premier video de donc an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ donc video ni aw kɛ maximum de partage k'a la aw k'a partager mɔgɔ caman kɛ se k'a sɔrɔ parce que vi a nafa fɔlɔ fɔlɔ y'o de n'aw y'a partager fana aw k'aw abonné an na chaîne na n'aw y'aw abonné an na chaîne na donc video ni yɛrɛ mun filɛ nin ye aw kɛ video ni aimé n'aw y'a aimé a bɛ f'o de ma view mais o détailw bɛɛ ni ala sɔnna an bɛna don a y'aw kɔnɔ kɔfɛla nin na donc aw b'aw jija aw bɛ video ni mafɛlɛ depuis a ban yɔrɔ fo depuis a daminɛ yɔrɔ f'a ban yɔrɔ n'o kɛra caman fɛn caman b'a kɔnɔ an bɛ se ka aw ye yiri bonya la o fana tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔnin dɔw d'a ma ni ni kɔnɔna la ni mun bɛ mun faamu i bɛ se ka taa la i b'a sɛbɛn yen an bɛ se kɛ an bɛ d'i ma ani filanan mun fana b'a la fana fɛn nin kɔnɔna la fana an bɛ se ka fɛn dɔw fɔ mun y'a la a ka di dɔw ye n'i bɛ fɛ kɛ sɔrɔ a la a ma jari k'an ta en pv i bɛ a sɛbɛn juste commentaire la n'a kɛra ɲa min après an bɛ se ka video spécial k'o fana kan ka a d'aw ma quoi donc o de tun don en grosso modo donc aw b'aw jija aw kɛ video ni mafilɛ f'a ban yɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn aw b'a bɛɛ lajɛlen faamu voilà comme an y'a fɔ ɲa min introduction na yanni video bɛ daminɛ an b'a yira aw la ten sisan i bɛ se k'i abonné chaîne na ɲa min ani i bɛ video ni aimé ɲa min ani i b'a partager ɲa min après n'aw y'a jubɛ maaw yɛrɛ y'a lakɔlɔsi wagati min na tile fila nin kɔnɔ an tun bɛ to kɛ annonce dɔw kɛ an na statutw sanfɛ an na différents réseaux sociaux eh, comme whatsapp facebook twitter ani instagram sanfɛla la an ye publicité dɔ k'o ye publicité k'an b'a fɛ k'an lancer carrière kura wɛrɛ kɔnɔ eh, n'u b'a fɔ o ma ko youtubeur mun de ye youtubeur ye youtubeur de y'a lɔn mɔgɔ minnu y'a lɔn N'u bɛ video kɛ k'a ladon réseaux sociaux la eh, ni maliyɛnw b'a fɔ u ma ko video man donc Sénégal a bɛ fɔ olu ma ko youtubeur voilà donc youtubeur eh, a bɛ komi de médecine bɛ ɲami donc a façon ka ca est ce que tu vois donc n'i taara médecine kɔnɔ u b'a f'i ye médecin général bɛ yen o de y'a lɔn eh, i nana a b'i consulter bana o bana b'i la a b'a f'i ye a b'i indiquer i bɛ taa spécialisation voilà donc n'i taara médecine générale bara n'a y'i consulté a bɛ spécialité dɔ yira i la i bɛ taga yɔrɔ min voilà donc soit i bɛ taa cardiologue de bara wala i bɛ taa dentiste de bara wala i bɛ taa ophtalmologue de bara cardiologue o de ye minnu bɛ dusukun furakɛ dentiste o de ye minnu bɛ ɲin furakɛ ophtalmo o de ye minnu y'a lɔn u bɛ ɲɛ dɔrɔn de furakɛ donc youtubeur fana b'o ɲa de youtubeur de y'a lɔn mɔgɔ minnu de don olu bilakun tɛ foyi ye que video de kɛ k'a ladon youtube la donc youtubeur fana n'i y'a mafilɛ youtubeur dɔw bɛ yen olu bɛ video kɛ actualité de kan donc n'i ko i bɛ video kɛ actualité kan donc e bɛ maga youtube fan bɛɛ la i bɛ don domaine nin bɛɛ kɔnɔ mais dɔw bɛ yen fana olu la youtube i b'a sɔrɔ u bɛ video kɛ pour film dɔrɔn de dɔw bɛ video kɛ pour eh, santé dɔrɔn de dɔw fana bɛ yen u bɛ video kɛ pour sport dɔrɔn de mais dɔw bɛ yen fana u bɛ video kɛ pour kɛ video drôlew dɔrɔn de kɛ video minnu ɲa u bɛ mɔgɔw layɛlɛ wala dɔw bɛ yen u b'a kɛ pour silamɛ eh, religion de y'a ye donc o façon caman caman de faralen ɲɔgɔn kan u b'a fɔ o de ma ko youtubeur donc bɛɛ n'i la domaine spécifique de don donc an fana y'a essayer tile fila ninnu k'an b'a lancer o de la donc expérience t'an bɔ an bolo a kɔnɔ voilà mais eh, ala ni aw ta aw la dɛmɛ an bɛ se ka eh, carrière sɔrɔ a kɔnɔ ni ala taala sɔnna a ma donc pour être youtubeur qui a besoin d'un certain chose donc olu ye mun ni mun de ye donc an bɛna olu de siw fɔ aw ye ten donc n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye youtube la bi bi i k'a lɔn fɛn saba bɛ yen o de y'a muna ye n'a y'o sɔrɔ i k'a lɔn a bɛ taga ɲɛfɛ n'a m'o sɔrɔ i k'a lɔn o y'a la carrière tiɲalen ye donc o fɛn saba nin ye mun ye a fɔlɔ fɔlɔ ale b'a la chaîne de créer n'a ye chaîne nin créer donc a haju bɛ mɔgɔw de la minnu y'a lɔn u bɛ na u abonné a la chaîne na donc n'i abonné chaîne nin na donc o bɛ geni kɛ fanga de d'a ma donc n'i abonné a la chaîne na fɛnkɛ dɔ bɛ yen i bɛ cloche de notification fana activer n'i ye cloche de notification nin activer o bɛ kɛ sababu ye o video nin kɔfɛ a ye video o video ladon e de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka video nin sɔrɔ est ce que tu vois n'a ye video ladon tap n'a sɔrɔ i bɛ connectélen e de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye ka video nin jibe donc n'i ye video nin jube fana fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ min ma vue donc plus o bɛ caya a la video la plus youtube mɔgɔw bɛ a la video partager mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a la u la moteur de recherche la donc hali ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ recherche kɛ pour video la minnu y'a lɔn ale bɛ video kɛ domaine min kan u bɛ se k'a la video fana suggérer a tigi ye pour a b'a jube donc o vue nin pour o ka se ka kɛ ka na f'i ka vidéo nin aimer de donc fɛn dɔ bɛ yen après an bɛna détail d'aw ma kɔfɛla la ni ala sɔnna a ma an b'a détail d'aw ma a bɛ kɛ ɲa min a bɛ aimé ɲa min a bɛ abonné ɲa min ani sabanan ye mun ye o de ye ka vidéo partager donc vidéo nin ni n ye vidéo kɛ sisan an bɛ se k'a ladon yan après n b'a partager mɔgɔw ma soit facebook la wala whatsapp la wala twitter wala réseaux sociaux ninnu bɛɛ la voilà donc ni ne y'a partager ma c'est juste i k'i bolo la lien nin kan i bɛ don vidéo nin kɔnɔ youtube la donc fɛn nin y'o dɛ donc ne b'a partager ma ɲa min e fana n b'a dali fɛ ala yɛrɛ kama donc n'i ye na video sɔrɔ lɔ min na wala i y'a lien sɔrɔ ɲa min i k'a partager i tɔɲɔgɔn wɛrɛw ma o ɲa donc plus i bɛ video nin partager plus i tɔɲɔgɔnw b'a partager plus ne bɛ mɔgɔw sɔrɔ mun bɛ na video jube plus fana n bɛ mɔgɔw sɔrɔ mun y'a lɔn u bɛ na video aimé n'u ye na video aimé donc a bɛ na vue de caya est ce que tu vois donc plus na vue bɛ caya plus n bɛ mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ n bɛ ok aw bɛ hakɛ to plus n bɛ mɔgɔ sɔrɔ plus eh, youtube mɔgɔw bɛ na video suggérer fana eh, mɔgɔ wɛrɛ la minnu y'a lɔn u bɛ se k'a jube est ce que tu vois donc en grosso modo eh, youtubers youtube sanfɛla la donc nin fɛn saba de bɛ yen mun y'a lɔn a bɛ mɔgɔ to youtube sanfɛ nin fɛn saba nin de fana n'i fɔra a la i k'a lɔn i tɛ mɔgɔ sɔrɔ youtube sanfɛ parce que a fɔlɔ n'i ye chaîne créer n'i ma mɔgɔ sɔrɔ mun b'a abonné a la i k'a lɔn i bɛ video mun ladon a bɛ dan i kelen de ma i ni mɔgɔ wɛrɛ t'a ye filanan min b'a la n'i ma mɔgɔ sɔrɔ fana mun b'i la video aimé donc i bɛ i la video bɛ taa fo à un certain moment youtube mɔgɔw b'a fɔ nin video nin man ɲi donc n'i y'a ye mɔgɔ t'a jube la wala mɔgɔ t'a like la mɔgɔ t'a partager la donc video nin a tɛ a tɛ kumala ɲuman de kan donc ni video min tun bɛ kuma la ɲuman kan donc i b'a sɔrɔ vraiment hali n'a kɛra mɔgɔ fila de wala mɔgɔ saba soit olu b'u abonné a la chaîne na soit olu b'a la video aimé est ce que tu vois mais n'i m'o sɔrɔ fɛrɛn fɛrɛn i k'a lɔn k'a fɔ eh, i la youtuberiya a tɛ taga ɲa i la carrière youtuberiya fana a tɛ taga ɲa parce que i ye fɛn o fɛn ye eh, o la kuma eh, fanga kɛra mɔgɔ la ɲa o ɲa i k'a lɔn ala de fanga nin d'i ma mais ala tɛ jigin ka fanga ta k'a di mɔgɔ ma mais a b'a latami mɔgɔw de kɔrɔ a b'a latami yɔrɔ de fana na donc o kamala la an bɛ nin carrière in daminɛ la an hakili b'aw kan an jigi b'aw kan an b'a dalila aw fɛ ala yɛrɛ ala taala yɛrɛ kama a ko se ka abonné an na chaîne na que an na pagew ka aimé an n'an na différents chaînes réseaux sociaux donc i taara yɔrɔ o yɔrɔ i b'an na pagew sɔrɔ yen n'o ye facebook la twitter la instagram la voilà ani eh, eh, facebook komi n y'a fɔ aw ye ɲa min facebook instagram twitter i taara yɔrɔ o yɔrɔ i b'an na pagew sɔrɔ yen donc ani lienw donc pour ka se k'a dɔn juste an bɛ lien de partager ma voilà an na video video n'an ye video nin kɛ i b'a dugumala jube n'i ye video nin dugumala jube i bɛ lien dɔ sɔrɔ yen donc lien ninnu plus i b'i bolo la o lien ninnu kan plus eh, i bɛ an na video caman sɔrɔ i bɛ mun commenter soit i bɛ an na video caman sɔrɔ i bɛ mun jube fana donc laban mun bɛ yen n'o bɛ fɛ k'a fɔ donc quelque soit alpha an bɛ se ka video kɛ sisan video nin soit a bɛ bɛn soit a tɛ bɛn soit a bɛ diya dɔ ye soit a tɛ diya dɔ ye parce que kuma ye fɛn dɔ de ye mun y'a lɔn n bɛ se k'a fɔ poison de don e b'a fɔ de dɔrɔn mais i t'a lɔn n'a bɔra f'a bɛ ɲa f'a tɛ ɲa donc o de don i bɛ se k'i kuma dɔ fɔ sisan i b'a sɔrɔ a diyara dɔ ye kosɛbɛ i bɛ se k'i kuma dɔ fɔ sisan i b'a sɔrɔ non a ye dɔ bɛ yen a y'o jogin parce que mun na n y'o fɔ exemple ni ne ko sisan ko aa pourtant nin fɛn nin a cɛ ka ɲi mais n'a sɔrɔ mɔgɔ b'a n sigilen de kɛrɛfɛ wala mɔgɔ bɛ n de la o groupe kɔnɔ o mɔgɔ mun y'a lɔn o fɛn nin man d'o ye kɔni y'a lɔn bagar'o ma donc o de kama la an b'a fɔ vraiment n'an ye video kɛ video nin pour a ka se ka taa ɲa donc aw b'aw jija fana aw bɛ commentaire kɛ dugumala la donc mun ka d'aw ye video nin kɔnɔ aw b'o fɔ an ye dugumala la mun man d'aw ye video nin kɔnɔ aw b'o fɔ an ye dugumala la quel que soit alpha plus aw b'an video commenter plus an fana b'a dɔn an ɲana ka mun fara an yɛrɛ kan an b'a dɔn an ɲana ka mun bɔ an na ko la donc o de don bi en grosso modo eh, pour k'a fɔ aw ye mais aw kana ɲinɛ fana surtout comme n y'a fɔ aw ye ɲami commentaire ni eh, surtout les critiques critique ninnu de b'a to an b'a dɔn vraiment n'a sɔrɔ an na baara bɛ taga ka ɲa de wala a bɛ sagina kɔfɛ mais an tɛ se k'a fɔ lon o lon ko an bɛ sɔrɔ video kɛ la donc an bɛ video kɛ video bɛ taa mɔgɔw b'a aimer u b'a partager mais an tɛ critique sɔrɔ a la an tɛ foyi sɔrɔ a la donc ni mɔgɔ kɛra ko i bɛ jama mun kɔnɔ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ yen mun b'a f'i ye i bɛ ten de i bɛ ten de wala i ɲana ka nin de kɛ i ka nin de kɛ donc i o kɔnɔna la i b'i yɛrɛ mafili kosɛbɛ i bɛ mun kɛ la n'a sɔrɔ a ka ɲi wala a man ɲi est ce que tu vois donc comme n y'a fɔ aw ye ɲami nin y'an na premier numéro de donc c'est juste an bɛ présentation de kɛ donc présentation nin kɔnɔla la an ɲana ka mun kɛ ani an bɛ carrière mun lancer an y'o de fɔ aw ye ten donc comme n y'a fɔ aw ye ɲami a daminɛ la spécialité de don donc partie partie de don mais pour l'instant an ma spécialisation ta fɔlɔ donc an y'a décider ka kuma actualité kan ani fɛn o fɛn y'a lɔn si eh, ça va en rapport avec an na religion ani an na coutume ani voilà olu façon mais fɛn o fɛn y'a lɔn fana a ni an na religion tɛ taa c'est à dire a n'an na diina tɛ taa a n'an na eh, eh, aadaw tɛ taa donc pour l'instant an tɛ kuma olu kan fɔlɔ mais on sait pas eh, dans l'avenir ala bɛ mun réserver an ye voilà donc mɔgɔ i kɛra ɲa o ɲa i k'a lɔn donc i bɛ fɛn mun kɛ a bɛ bɔ ala de la i bɛ mun fɔ fana a bɛ bɔ ala de la n'a ɲara ala de don n'a tiɲara fana donc i k'a lɔn ala de m'a nɔgɔya i ye voilà o kama la bi an nana pour ka kum'aw fɛ pour que eh, an bolo jaw ye ka eh, aw la hakɛto ɲini eh, k'a fɔ aw ye vraiment an b'an lancer la carrière nin kɔnɔ eh, expérience t'an na lɔnniya t'an na an ma dali k'a kɛ fana mais ala ni aw la dɛmɛ donc an bɛ se ka fɛn dɔ k'a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ an bɛ kɛ fɛn y'a kɔnɔ aw yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ fɛn y'a kɔnɔ parce que bi bi a bɛ se ka kɛ nin domaine nin kɔnɔ bi eh, sini ma sini ne bɛ fɛn sɔrɔ a rɔ eh, mɔgɔ wɛrɛ fana b'a ye a bɛ di a tigi ye donc a fana bɛ ɲininka a kɛra ɲami donc n bɛ se k'a ɲɛfɔ o tigi fana ɲɛ a kɛra ɲami est ce que tu vois donc comme n y'a fɔ aw ye ɲami halisa eh, n'a sɔrɔ eh, mɔgɔ bɛ yen mun y'a lɔn ee fɛn dɔ b'a bolo k'a expliquer an ye histoire dɔ b'a bolo k'a fɔ an ye wala fɛn dɔ b'a bolo k'a fɔ an ye pour an bɛ mun fara an an na savoir faire kan donc an b'a ɲini a tigi fɛ halisa a k'a suggérer an ye dugumala la commentaire la mais halisa comme n y'a fɔ aw ye ɲami an na premier numéro de don donc premier numéro c'est très important donc an b'a dal'aw fɛ aw kɛ un maximum de j'aime k'a la ani partage voilà alhamdulillah nin détail ninnu de tun b'an bolo k'a expliquer aw ye donc comme an ye détail ninnu expliqué an bɛ alahu taala dali ala ka ne ni aw bɛɛ kɛ a faamuyabaga ye ni ala y'a o nɔgɔya fana an bɛ alahu taala dali ala k'aw kɛ an dɛmɛbaga fana ye voilà o bɛɛ lajɛlen kɔla fana halisa an bɛ sagin a kan k'a fɔ aw ye vraiment aw kana aw déconnecté k'a sɔrɔ aw ma abonné chaîne nin na ka video nin aimé ka tila k'a partager an b'a fɔ aw ye big up ok merci